ma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don k'a ka arajo butɔn ka munumunu ni k'a bila bi kɔnɔntɔn ani seegin a n'a nɔkanfɛ seegin na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka dannaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ wolonfila n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ yɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma umar mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi nɛgɛ kɛrɛfɛ jakarija danbele filifɛn kamisogo ka ja ta ni ka bila bɔlɔlɔ o sanfɛla la kuma bara la sa fɛn min ye janginɛ jara a bɛ yen janginɛ ni sɔgɔma somaw bɛ di basi foyi t'u la tabarikala k'i fo a diyara n ye k'a lamɛnbaa bɛɛ fo maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na an ka foli b'u bɛɛ mali kɔnɔ fo mali kɔ kan u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnba tabarikala
kebe ni sɔgɔma semasi ni sɔgɔma k'i fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ɲɛma an ka foli b'a ye umar cɛfi mariko ka peace fm baarakɛla bɛɛ fo wuri ka se kadi kajatu susaba kante an ka foli bɛɛ lajɛlen ye
tabarikala o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoliw ye ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na i b'a ye k'a fɔ kabini sibiri ka don dimasi la wuli ka jɔ a kɛra banbaanciw fɛ ni ka u kunda an ka kan damadɔ kan o kanw na i bɛ sevare fɔ i bɛ ɲɔnɔn fɔ i bɛ bafo fɔ A ka ca i bɛ jamana wɛrɛw fɔ sabula a bɛɛ kɛra waati kelen na burukina ka taa se nizɛri ma ɔ laadalako la an ka wolomasiri tabaw olu ka kunnafoli sɔrɔ yɔrɔ n'o ye dirpa ye kalo kalo a bɛ kunnafolidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ jamana yɛrɛ taabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération maliko ka a ɲɛfɔ ɔ kunun ta o cunna o kɛra ko balalen k'a sababu kɛ n'i ye kow ta k'u lajɛ ani dimansi ataki minnu kɛra a n'olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ɔ sulemani danbele dirpa ɲɛmaa a ye kuma ta a ye nin de fɔ
an balimaw aw ni ce aw ka nali la ka na dirpa lamɛn a ka kunnafonidi la komi an tun b'a kɛ kalo o kalo eh, alamisadon alamisadon fɔlɔ eh, kalo o kalo alamisadon fɔlɔ an tun bɛ ɲɔgɔnye kɛ n'aw ye yan pour que k'aw kumaɲɔgɔnya fɛn minnu bɛ kɛ opération na c'est à dire que sɔrɔdasiw wulilen bɛ wulikajɔ mun na sisan eh, a dangalen bɛ an ka aw ladɔnniya an k'a fɔ aw ɲɛna sɔrɔdasiw bɛ ka mun kɛ baara taabolo la sɔrɔdasiw bɛ ka se se sɔrɔ cogo min na ani sɔrɔdasiw bɛ degun mun kɔnɔ u ka baara taabolo la je crois que an b'a san filanan na bi an bɛ ɲɔgɔnye kɛ kalo kalo pour que ka a kumaw boloda an ni ɲɔgɔn cɛ mais bi bi in na bamananw ko ko ko balalen bɛ ko bolodalen euh, ta voilà comme a b'a dɔn tile fila in na dɔgɔkun tɛmɛnen in na aw ka jabaraninw n'aw ka bɔlɔlɔw kan kuma caman fɔla barikani ye u ka baarakɛda dɔ u ka emprise u ka sigida dɔ u y'o di faamaw ma o sɔrɔla cogo di a bɛ kalo dama dama dɔ bi bi in na faransi autorités politiques u ka politiki mɔgɔw ani mali politiki mɔgɔw u tɛ ka ɲɔgɔn ka kan fɔ notamment an ka transition donc euh, o hukumu kɔnɔna na eh, faransɛw nana wuli k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka eh, irisiw ka société privée dɔ utiliser mali la ko ka terrorisme kɛlɛ donc ko n'o bɛ kɛ olu bɛ taa ka bɔ mali la donc o de y'a to depuis février nin san kura in depuis février kalo u ka président ko ko olu bɛna bɔ mali kɔnɔ sɔrɔdasi kunda k'u bɛ u bɛ sigida fɛn fɛn la donc u b'o bɛɛ bila u bɛ taa donc o décision talen u ka sigida fɔlɔ u tun ka kan ka mun bila o de tun ye gosi ye donc o kɛla nin kalo in tile tan ni kɔnɔntɔn kalo tile tan ni kɔnɔntɔn na u y'u ka camp in u y'a di forces armées maliennes ma bon an hakili la camp in dila o ye kuma bannen ye mais camp di don yɛrɛ an hakiliw nana yiran yiran parce que an y'a ye u ka bɔlɔlɔ kan u ka porte parole dɔ ko ko a k'olu sigilen bɛ n'a ye ko tɔgɔ tiɲɛ bɛ na s'u ma Wagner mɔgɔw fɛ n t'a dɔn Wagner wa Wagner wa an m'a dɔn mun an t'o dɔn an tɛ Wagner dɔn donc ko olu bɛna tɔgɔ tiɲɛ s'u ma ɛ eh, ko mun ma kɛ ne y'o boloda ka ban ça veut dire que e bɛ ko dɔ kalama a la n'a fɔla ko a ye zonzan minɛ ɛɛ sɛkulu kɔnɔ ni mun ko ko munzan yɔrɔ o ye dɔɔnin mɛn a kuma na donc je pense que an bɛ o o tɛmɛ ten fɛn mun ma kɛ aw nan'a fɔ an bɛ kuma nin kan parce que nin bɛ sɔn ka kɛ c'est que a bɛ fɛn dɔ kalama la bon o b'a sɔrɔ an kɔni tɛ fɛn kalama a ko la an tɛ fɛn kalama an ma surunya ka bɔ fɛn kalama donc kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ye euh, euh, u ye kan in di faamaw ma donc o b'a sɔrɔ an ka euh, unité an ka kɛlɛkɛ bolofara dɔw de tun bɛ yen kɔmi kan ka bon mission mun tun bɛna kɛ a mission ka bon donc an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ko fo ka mɔgɔ wɛrɛ fara u kan pour que k'u caya u bɛ se ka se ka taama taama yɔrɔ mun na parce que c'est un peu la zone des trois frontières donc il faut que jama ka kɛ yen pour que u ka se k'u ka mission euh, taabolo ɲuman kan donc o de y'a to le 20 euh, kile dila faamaw ma euh, le 19 plutôt et le 20 an ka sɔrɔdasi wɛrɛw nana ka fara minnu tun bɛ yen donc o 20 na u nana donc depuis sufɛ u ye mugukan mugujugukan mɛn tout autour de de bon o b'a sɔrɔ su tun don sɔgɔmada joona fɛ a bɛ komi 6 heures 6 heures 30 u commencela ka obus fili ka na kan kɔnɔ ɛ tubabuw bɛ yen a bɛ san saba san naani bɔ obus ma jigin yen ɛ faamaw de bɛ na sisan obusw bɛ commencer ka na jigin yen donc o kɛlen komi an ka sɔrɔdasi taabolow la n'u ye mugujugu fili ten an fana bɛ bɔ an b'a lajɛ par exemple n'a bɛ fili ka na hali a bin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ a bɔla yɔrɔ min na ka na i bɛ se k'a dɔn mugu in bɔla sira min par exemple n'i ye gabakurun fili sisan a ka na bin cɛncɛn kan yɔrɔ a kɔnɔ a bɔla yɔrɔ min fɛ i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ cɛncɛn sɔgɔ cogo min na i b'a jira k'a fɔ ko a bɔla kɔrɔn fɛ ou bien a bɔla tilebin fɛ ou bien a bɔla kaɲaka fɛ donc à partir de ça an ka force dɔw bɔla ka taa lajɛ est-ce que n'u bɛ se k'u tigiw gɛn k'u minɛ ou bien u bɛ taa lajɛ mun bɛ yen par exemple n'u ye jate minɛ sisan ɛɛ mugu mugu mugujugu in bɔla yɔrɔ mun na n'u y'a jate minɛ k'a fɔ a bɔla yen sisan ɛɛ a kɛla nin yɔrɔ in de la donc a bɛ se ka jate minɛ hakilina bɛ to yen yɔrɔ la kuma bɛɛ k'a fɔ u kana na tun k'a fɔ u bɛna mugujugu fili yen yɔrɔ la u bɔl'o de hukumu na k'u bɛ taa o yɔrɔ ninnu ɲini k'o ye donc mugujugu wɛrɛ nana fili u kan o de nana bin an ka kamiyɔn dɔ kan an bɛ a b'a fɔ a ma camion d'allègement c'est à dire que kamiyɔn minnu bɛ an ka minɛnw ta donc mugujugu in nana bin o kan fo k'o kamiyɔn yɛrɛ tiɲɛ donc a ye an bila hakili jagabɔ la a nin tir ninnu précision b'u la ɛ an ye san joli kɛ yan terorisiw bɛ tir d'obus kɛ u bɛ rokɛtiw fili mais a tɛ nin précision ɲɔgɔn sɔrɔ mais comment se fait-il que nin mugujugu bɛ fili o bɛna bin f'an ka mobili kan quoi a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la quoi donc u tor'o de la malgré k'o kɛla u continuer la k'u bɛ taa mugujugu in bɔla yɔrɔ mun yɛrɛ la donc u taara se yɔrɔ dɔ de la u ye kasaba mɛn kasa in yɛrɛ a kɛla a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi donc u y'a ɲini ka kasa in bɛ ka bɔ fan jumɛn donc u taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw de su donnen bɛ yen u filifililen bɛ ɲɔgɔn kan c'est à dire que a bɛ komi u ye u sutura euh, teliya teliya la quoi donc alors que kɔrɔn bɛ cogo min na bi bi in na an yɛrɛ bɛ kalo min na fiɲɛbaw de bɛ ci donc n'i ye fɛn don hali dugu jukɔrɔ n'a ma taa fo duguba kɔrɔ komi mɔgɔw bɛ cɛncɛn cɛncɛn bɛ taama taama de donc cɛncɛn minnu tun kɛlen u kan fiɲɛ de ye cɛncɛn ninnu ta ka bɔ yen bon n'i y'a jateminɛ faamaw nana le 19 le 19 u ma bɔ yɔrɔ n'i kɔni nana i b'a essayer k'i sigi fɔlɔ de yɔrɔ la i b'i ka minɛnw jigin i b'i labɛn donc le 19 u ma se ka bɔ le 20 mɔgɔ wɛrɛ nana fara u kan donc u fana u tun bɛ o labɛn na k'u sigi u sigida ladilan ɛ n'o dugusajɛ yɔrɔ bɛ taa ye k'a fɔ ko mɔgɔw salen bɛ k'olu su donnen bɛ yen est ce que olu ka nali temps kɔnɔ ani su ninnu yeli temps kɔnɔ o suw bɛ se ka toli cogo di tan donc hakili jagabɔ kan ka k'a la k'a fɔ nin baara min bolodalen filɛ n t'a dɔn k'a fɔ a kɛla yɔrɔ min na c'était à 3 km 5 comme ça a tɛ 4 km bɔ 3 km ani dɔɔnin o 3 km ni dɔɔnin kɔnɔ ne t'a dɔn faamaw ou bien u bɛ k'a fɔ ko Wagner min nana ko ka opération kɛ olu bɛ se ka na opération kɛ o périmètre kɔnɔ cogo di ko ka n'o su don yen fo o su ka toli tan aa nin ye dabaliko ye dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di an kɔni fɛ su ninnu u fagala depuis sɔnni faamaw ka na gosi donc n'o dun kɛra su ninnu su ninnu tiɲɛnen bɛ cogo min na o tɛ se ka kɛ 24 heures 48 kɛ tile kelen tile fila kɔnɔ c'est qu'a kɛla a mɛnna et surtout mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔnfɛla dɔn k'a fɔ tile bɛ yen cogo min na hali n'i sala sisan i bɛ taa sɔrɔ corps généralement a bɛ ja de a bɛ ja donc ka na k'o kɛ tan ɛri fasina dɔw la a bɛ ja donc n'a kɛla cogo dɔ la nin tɛ se ka sɔrɔ tan o tɛ se ka kɛ donc ça veut dire que a kɛla bien avant o ye kelen ye filanan ɛɛ tubabuw aw ko aw nana aw ye yɔrɔ di mɔgɔ ma ɛ e y'a d'a ma e ma taa sira fɛ e t'a la mais sanfɛla e bɛ yen e bɛ ka ko bɛɛ jateminɛ mun bɛ ka kɛ yen taa ko b'e kɔnɔ wa donc aw yɛrɛ ka hakili jagabɔ k'o la an kɔni t'a dɔn u bɛ mun ɲini n'a ye hali bi et au delà de de u ye image minnu bɔ an ye minnu jira aw la tan u y'olu bɔ bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko an teri an teri rusilakaw yɛrɛ tɛ ko wagner de y'a kɛ anw tɛ wagner dɔn an ma wagner wele ka na an ka jamana kan an bɛ mun dɔn an ni rusila u ka état an n'olu de ye baara kɛ parce que an ye minɛn san u bolo an ye avion san u bolo an ye armement san u bolo donc an bɛ kɛlɛ mun na sisan temps tɛ yen ɔhɔn a ye minɛnw feere an ma mais a ye mɔgɔ bila ka na mun bɛ se ka na kɛ u bɛ na an former sur le terrain ici parce que temps tɛ yen n'i k'i ka nin mɔgɔ bɛɛ bila ka taa jama man ca donc a tɛ dɔ bɔ jama na donc a ye minɛn di a ye na fɛnɛ a ka na anw dɛmɛ o bɛ se ka former sur place cogo min na

Voilà o b'a to ni an bɛ taa ɲɛfɛ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye asimi ye a ye burukina jamana faama ale ka ciden dɔw bisimila jago kebe o ko kɛra cogo di
asi y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye asimi goïta a ye délégation dɔ bisimila délégation min bɔra burukina n'a initiative bɔra u ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ paul henri sandao ni o initiative bɔra ale yɔrɔ a objectif tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye coopération ka se k'o renforcer mali jamana ani burkina jamana cɛ cogoya min na lakana nasira fɛ bari u ka kuma u ka lasew la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka dancɛw dancɛ minnu bɛ an cɛ an kan ka u sécuriser bawo n'i y'a ta ka lajɛ jugu kelen minnu bɛ mali la mhm. olu jugu kelen de bɛ burkina jamana na mm, fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye sa a ye ale kɔni ye hakili eh, conseil d'u ma cogoya mhm. min na opération ninnu bɛ se ka kɛ lawasa ye sajo kamara fo ka taa se maliki jaw ma mhm. ani maaba caman wɛrɛ olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la
Janginɛ unn o b'a to ni an be taa ɲɛfɛ siga t'a la n'an taara ɲɛfɛ an be taa primature la premier ministre ale ka cakɛyɔrɔ unhun n'an taara yen un ɔ kunun premier ministre a ye a ka ministre dɔw a ye olu bisimila unhun fo ka taa se an ka jamana lakana be se ka sabati a kɔnɔla la cogo min na unhun kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana camancɛyanfan unhun ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan un ka miiri un ɔ don n'a nataw la k'a daminɛ segu mara la ka taa fo mopti basigi o bɛ se ka na yen cogo min na baabu a kun y'o ye sɛbɛn dɔw kɛra ka sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛn dɔw dilan ka gafe dɔw dilan gafe minnu n'u kɔnɔkisɛ bɛ t'i jɔ fo den bi duuru ɲɔgɔnna la sɛbɛnni kɛra nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛw dabaliw ani miirinaw olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na jamana k'a daminɛ segu ka taa mopti a ka ja ka don kɔrɔnfɛla fan dɔɔnin na nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na a bɛ fɔ min ma ko plan de stabilisation du centre o baaraw o de tun bɛ sen na ka hakilinaw ko olu fara ɲɔgɔn kan Lakana o bɛ se ka sabati cogo min na jamana foroba baarakɛlaw olu fana bɛ se ka segin ka na cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen ni n'a ma k'a fɔ ko banmanciw olu bɛ ka gɛn ka bɔ yen ɔ lakana ka kan ka sabati foroba baara tigilamaw olu fana kan ka na walasa ka baara ko o kɛ jamanaden minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la olu bɛ se ka na cogoya min na n'i ye kow ta ka lajɛ ka kɛ ni kunnafoni minnu ni an ye a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ premier ministre ni a kɛrɛfɛmaw ka fara ministre dɔw kan o kɔni u ye sɛbɛn bɔ ɔ bɛn kɛra sɛbɛn na a tɔ tora sa ministre tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ laadala ɲɔgɔnye min kɛ ani jamana faama arabadonyaw fɛ n'an ko a ma ko conseil des ministres sɛbɛn ka taa yen olu ka sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛn in a ka ɲi baara u ka daminɛ n'a ye n'i ye ko ta k'a lajɛ premier ministre a ka fɔ la a ko ko nafolo kasabi min ni o kan ka don nin bɛɛ lajɛlen na o bɛ t'i jɔ fɛn min ye miliyari fila ale ni miliyɔn kɛmɛ saba ani dɔɔnin o baara de kan ka kɛ ɔ o ko yɛrɛ la ko dɔ yɛrɛ sɔrɔla ka ban o wari la cogoya min na baara a tɔ bɛ se ka kɛ don n'a nataw la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye sɛbɛn a bɛ taa conseil des ministres la n'olu kɔni ye sɔnni sigi a kan baaraw an bɛ taa ni a ye sa a ye fɔ min ma ko plan de stabilisation du centre o baaraw olu bɛ sɔrɔ ka daminɛ o waati la an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsinnen don lakana ma dawudi ɔ ko a ye fɛɛrɛw ni dabali dɔw sigi sen kan cogoya min na jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ ke bɛ olu dɔw f'an yɛrɛ maaw n'u bolo minɛnw olu ka lakana komi y'a fɔ cogoya min na mhm. dawud ministre de la protection mhm. a ye mesure dɔw ta ko olu sigi sen kan mhm. ka kɛ ni e, depuis attaque min kɛra ɲɔnɔ sevare fo ka taa fo bafo ma ka se ka fɛn min ye bamakɔ kɔnɔna ye ka se ka o sécuriser fo ka taa fɔ u b'a sécuriser cogoya min na o baara in a bɛna kɛ ni e, fɛn min ye an ka gendarmeriw ani olu de bɛna e, jɛ ka fɛn min ye patrouille ye k'olu kɛ sufɛlaw la an ka cakɛda dɔw bɛ yen nɔ ka se ka olu tɛmɛni ko olu nɔgɔya an ka bolimafɛn dɔw fɛ minnu bɛ tali kɛ moto takisininw ka se katakatani ma ale ni takisiw olu kɔni ka tɛmɛli nɔgɔya fɛn minnu ye zone aéroport ye cité administrative ka se pont sanfɛlaw ma ale ni banki daw EDM SOMAGEP fo ka taa se ORTM ma katakatani ni moto takisi de ka bolili bɛna nɔgɔya nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen awɔ cogoya min na lakana bɛ sabati cogoya min na lakana bɛ se ka sabati tabarikala
an bɛ taa ɲɛfɛ mm. n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ o bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi mm. an ka wolomasiri tabaw fɛ mm-hmm. o wulikajɔ o fana de bɛ ka kɛ sababu ye mm. ɔ degun caman o bɛ sɔrɔ nka a tɛ ɲa o kɔ mm-hmm. ɔ n'i ye kow ta ka a lajɛ ɔ i b'a ye k'a fɔ ka kɛ ni kunnafoni minnu sɔrɔla ɔ an ka jamana o bɛ wulikajɔ min na bi ɔ cogoya min na lakana a bɛ sabati kunun an ka faamaw n'o ye an ka kɛlɛcɛw ye u tun bɛ larawulili la cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati ɔ banbaanci dɔw olu kɔni nana an ka mɔbili dɔ ta mɔbili min n'a bɛ f'a ma ko camion citerne a jɔlen ɔ u nana o ta ni ka sira minɛ ni o ye wulikajɔ a kɛra an ka wolomasiri tabaw fɛ ka gɛnni ko o de daminɛ sa o gɛnni de kɔnɔla la a fɔ yɔrɔ min ma ko commune de Diallo ɔ u selen kɔ yen fan fɛ nɛgɛ ka taa nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn o tɛmɛnen kɔ ni sanga bi saba ye pɔn min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko paru hmm. o pɔn yɛrɛ o sanfɛla la hmm. ja fɛn min ye bamaciw ye u kɛlen don ka forofɛn don dugu la o forofɛn o kɛra hmm. sababu ye sa an ka mobili dɔ nana yɛlɛ o kan mobili yɛlɛlen o kan a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye maa duuru o bɔnɛna a ni na ah. maa kelen o joginna ala ka laara sɔn sumaya ya rabi n bɛ jɛ ka dugawu k'u ye ala ka laara ka a sɔn sumaya u ye ala ka laara ka a sɔn sumaya u ye ya rabi a bɛ nin cogo in na Jaginɛ an bɛ waati min na i ko sisan jamana a bɛ dabolo min na maaw ka kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamana a bɛ se ka bɔ sabula jamana yɛrɛ de coronnen don dɛ waati min na Laji Burama ala k'a dayɔrɔ sumaya ale bɛ fanga la waati min na o ko dɔw tun bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ o ko kelen halisa maa dɔw olu bɛ ka tɛmɛ ni o ye o ye A waleya man ɲi o tɛ mali kura ye ka dun fɔra ko an bɛ mali kura de la o fɔra dɛ kunnafonidila dɔw bɛ yen olu ka baara bɛnnen don ni ka maaw k'u susu hɔn ka maaw susu aw k'u susu Jaginɛ ka jugu nkalon ka a ta k'a da maa la o tɛ kunnafonidila ye ɔ jugu nkalon n'a taara ka da i la ni susuli barika bonyana i kan waati min na ɔ i bɛ sɔrɔ ka se olu ma ka tɔrɔmɔɲɔnin di ni tɔrɔmɔɲɔnin dira sa fɛn min ye u bɛ sɔrɔ ka su susuli jɔ k'i tanuni ka a daminɛ o pratique kɔrɔ minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ halisa dɔw ɲɛna ko o kelen ko o bɛ taa ni o ye i hakili b'a la waati min na Sumayilu Bubɛyi Mayiga ala ka a dayɔrɔ ka a sumaya Tumana min na a bɛ premier minisiriya la kunnafonidila dɔw wulila a waati la Jaginɛ ni ka susuli ko o de kɛ ka susuli k'a kɛ k'a kɛ k'a kɛ ɔ tile damadɔ a kɔfɛ an tilala ka na a ye dɔrɔn olu bɛ ka Sumayilu Bubɛyi Mayiga ka a tanu ka k'a ka défenseurw ye ɲininkali de bɛ kɛ mun de kɛra o waati la ɲininkali kana kɛ mun de y'u yɛlɛma suko ani dugusɛjɛ cɛ hmm. ɲininkali tɔ min o bɛ yen nka hali n'i tɛ misiw minyɔrɔ hmm. i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen o tɛ yen fɛn bɛ ji la min ka girin banba ye an bɛ don min na i ko bi hmm, a bɛ maa dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko o baara kelen ko a bɛ sira sɔrɔ eh, nin waati ninnu na o de kama Jaginɛ campagne bɛ fɔ min ma ko campagne médiatique o de bɛ ta ni ka maa dɔw sɛgɛrɛ ɔ nka i b'a sɔrɔ n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ taa bɔ a kan k'a fɔ a bɛ ka taa ka maa minnu yɛrɛ sɛgɛrɛ olu yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔw gouvernement kelen kɔnɔ walima bulonba kelen kɔnɔ o baara ɲɔgɔn dɔw de bɛ nin kunnafonidila ninnu fana kɔfɛ jaginɛ ka kuma cɛjugu ta ni ka dɔw sɛgɛrɛ i hakili to a la dɛ tile fila in na lajɛ wulikajɔ a bɛ senna bi Imam Umar i b'a dɔn
Ministre de l'action humanitaire, et sociale jaginɛ mun de tɛ ka fɔ a ma bi a kunkolo bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ a kunkolo bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ bi ɔ i b'a ye k'a fɔ jateminɛ kɛ dɛ jateminɛ kɛ i ka a kow ta ka a lajɛ an ka jamana kɔnɔ nin ko ninnu kan ka jɔ ten i y'a ye dɔw balo b'a la dɛ ɔ bon ni balo b'a la jamana kɔnɔden de kan ka a faamu ten ka i ka faamu kɛ i yɛrɛ ye ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ ko nin ko kɔni caman bɛ i b'a sɔrɔ maa dɔ de bɛ a kɔfɛ maa min ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nanzaraw b'a fɔ cogo min na à qui profite le crime imam n'i y'a lagosi ɔ a ka lagosili o nafa bɛ se jɔn de kan an bɛ don min na i ko bi ɔ n'i y'o kow ta k'o lajɛ jaabi jɔnjɔn i b'o o sɔrɔ o de kama aa kunnafoni di sɛbɛnw bɔlɔlɔ siraw jaginɛ nin bɛɛ lajɛlen de kelen don bi ni ka gosili bɛ ka kɛ cogo min na gosili a bɛ ka kɛ ten yala a y'a damata ko jumɛn de kɛ nin bɛɛ ye ɲininkali ye maa kan ka min kɛ i yɛrɛ la A ma kɛ cogo cogo sa jaginɛ kunnafonidila ta ye ka kunnafoni di o y'i ka baara a kɛcogo ye nka ka fɛn da maa la fɛn min t'a sɔn ye ɔ ka tila ka jaginɛ maa sɔrɔ o kɔfɛ maa min bɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka ni nkalonjugu k'o tigɛ walima k'a entretenu ka nafolo ka a bila kunnafonidila dɔw ka bolo kan mm. jaginɛ ani maa burujala dɔw ka bolo kan mm. u ka baara a kɛ a kɛcogo la mm. jamana kɔnɔden kunkolo de kan ka baara kɛ ka filɛli kɛ ka filɛli kɛ mm-hmm. ɲuman kan ani juguman kan a bɔ ɲɔgɔn na mm-hmm. walasa eh, faamu o bɛ sɔrɔ kow la fɛn dɔ ye fulaw jalaki ye nka a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ mm, n'o bɔr'i yɛrɛ da a ka ɲi a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ mm-hmm. o b'a to ni an bɛ taa ni kunnafoli ye ɔ nin ye eh, lasɔmini ye mm-hmm. a bɛ se ka faamu cogo min na a bɛ faamu an ka minisiri min bɛ yen mm. eh, ni ale ka caw ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ o koɲɛ ɲɛnabɔli ma mm. Ablaye Diop a ye bisimilali kɛ mm, PAM programme alimentaire mondial olu ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ anw fɛ yan a ye o bisimila bisimilali o kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ PAM maa min ni a bɛ ka a jɔyɔrɔ fa anw ka jamana kɔnɔla la yan maa kura don ɔ nin ye a bolo dontɔ ye baara la a ko ko a ka di anw ka jamana ye baara ka kɛ cogo min na ɔ ko ale bɛ fɛ a ka baara o ka boli o siraw de fɛ o de kama sa O ko ale bɛ se ka wulikajɔ wulikajɔ kɛ walasa jamana bɛ a yɛrɛ sɔrɔ ale b'o wulikajɔ kɛ a ka baara o sira fɛ o de kama a nana ni ka na an ka minisiri kɔnɔ o lajɛ ka a ɲininka a hakilinaw la olu bɛ se ka an ka jamana dɛmɛ cogoya min na o ka fɔ maa in yɛrɛ a tɔgɔ ko monsieur Eric Perdison n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ye PAM u ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ de b'a dɔn baloko sira fɛ dunkafa sira fɛ an mago bɛ balo kɛrɛnkɛrɛnnen min na anw de b'o dɔn an mago bɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min na anw de b'o dɔn ɔ ko ale kɔni bɛ an ka bila la i ko an mago tɛ caman na ka diɲɛma su ka kɛ anw dɛmɛli ye o kan k'olu ka baara k'a bɛ don o hukumu kɔnɔla la k'ale kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ o hukumu o kɔnɔla la ala k'a fɛɛrɛw d'a ma minisiri min ka ca ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma mm. ale fana ye bisimilali kɛ musa a ko kɛra cogo di Kebe Mas mm-hmm. fɛn min ye Musa Atayɛr mm-hmm. ministre des sports mm-hmm. ale ye bisimilali kɛ fɛn min y'a ka minisiriso jabala la a ye maa mun bisimila sa o de ye Eh, ressortissant les ressortissants de Kolonjɛba. Ɔn ah, Kolonjɛbakaw.
Awɔ. A y'olu de bisimila. Délégation in nunjuru tun bɛ maa min bolo sa ale yɛrɛ ye fɛn min ye CNT an ka wasabulonba a ye o membre ye madame Kone Mariam Kone. Ale de tun b'a ɲɛfɛ. Ale de tun b'a ɲɛfɛ. Masi u ni ministre ka nin ɲɔgɔnye in kun tɛ eh, dɔ wɛrɛ ye. Baro tɛ bɔ Kolonjɛba de ya. A bɛ bɔ yen.
A kibaru. Aa. Ah. Yan ne bɛ baro kibaru dɔn Kante bɛ k'a ɲini jɔnni Kante jumɛn Sulemani Kante ale bɛ k'a ɲini ni ma tila ni kɔlɔsi ani dɛmɛ
ka Umaru ɲini k'a ma suguri yɛrɛ dun ne ka mɛn Umaru min ma e kama ma ne ma baro ma Kolonjɛba baro ɔ
Kante ɲini k'a ɲini kabini sun tigɛ a ma dumuni kɛ Wa suguri tuma fana bɛna na se a ma su fana o ka ɲin
ala ka ale ka di k'a ye ne ye ne yɛrɛ i ye ja bɔ yɛrɛ nka nin kelen ye ma da nin bɛ nin yɛrɛ ale bɛ bala ni dundun de ta ka don dugu kɔnɔ ala ka
ayiwa i ka cɛkɔrɔba tun bɛ k'a fɔ yan kunun tɔɔrɔ jumɛn imamu bugu la
a y'a kuma fɔ kunun k'ale terikɛ k'ale t'a dɔn k'a taara yɔrɔ o yɔrɔ baro wa non mɔgɔ hakili bɛ ka jigin a la sisan nɔ nka a bɛ kɛ cogo di don bɛ n'a dugujɛ kan don laɲini a ko fana teliyara koyi aa ayiwa kiwara di est-ce que baro bɔra est-ce que a bɔra aa
Ee e bɛ kɛ ka di ka nin ko ninnu ɲɛdɔn ne m'a ɲɛdɔn kɔni an kɔni ta y'urulajelaya ko la ne ne kɔni ye kante ye k'a ɲini tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale b'a ɲini a ka mun b'a bolo k'a ma sun tigɛra a ma dumuni kɛ suguri yɛrɛ fana sera a ma suguri dun ale ka mun la sunkalo la silamɛ hakili bɛ jigin silamɛ ɲɔgɔn la kebe an ka taa
Sun taabolo ye
ma a ye kɔlɔnjɛbakaw bisimila sa mm. fɛn min ye u ka kumaɲɔgɔnw bolola min kan mm. o de bɛ tali kɛ fɛn min ye le 10 avril tɛmɛnen mm. avril kalo tile tan tɛmɛnen ko eh, fɛn min ye eh, funankɛni fila olu kɔni bɔra kɔlɔnjɛba ka tagama u sen na ni ka u kunda bamakɔ ka yan nɔ eh. fɛn min ye asimi goyita ye halisa o taama ko in bɛ sen na aa a ko in bɛ sen na dɛ fɛn min ye asimi goyita ye u bɛ se ka na u ka kɔkɔrɔmadoli ka a ta ka a sin ale ma cogoya min na nka depuis u nana sa fɛn min ye président ye u ni o ma se ka ɲɔgɔn ye ci bɛ président na koyi aa donc ninnu ka intervention ye min ye sisan fɛn min ye musa atayɛri ye n'ale bɛ fɛn min ye sifinnakaw ka ko ɲɛnabɔliw la a bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ cogoya min na u ni président ka se ka ɲɔgɔn ye wajibi y'o ye aa masina ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɔra kɔlɔnjɛba kɔnɔ aa mais o tɛ wajibi ye dɛ wajibi kɔni tɛ sa nka an a ko kɔni filɛ bɛɛ ni président ka ɲɔgɔn ye o tɛ ko ye dɛ o tɛ président yɛrɛ ma yɛrɛ an ayi an o t'a dɔn musa ninnu ko nin ko dɔw ɲɛnabɔ ye
an ɛ denmisɛnw tɛ yan denmisɛnnin su fɛ ɔ musa tɛ denmisɛnw ka minisiri ye wa olu bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ

An bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ kunnafonidisɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko inter de bamakɔ inter de bamakɔ a ye bɔra ni kibaruya ye buwakari togola ɲamalakaw ka belebele a jirala k'a fɔ ko wulikajɔ a bɛ senna an bɛ don min na i ko bi ko kuma dɔ ko a kɔni bɛ ka fɔ ŋunuŋunukan min ni a bɛ ka fɔ ko ani tiɲɛ ka surun kosɛbɛ ko kisɛ bɛ a kuma la Buakari a ka kiritigɛli min kɛra don tɛmɛnenw na n'a fɔra ko fɛn ma ye a nɔ la Buakari ɔ maa minnu bɛ yen ko olu kɛra sababu ye ni ka a kiri kunnafonidisɛbɛn Inter de Bamako y'a jira k'a fɔ ko walasa Buakari a ka bila a ka taa so a ka fɔ ko fɛn t'a kɔ fɛn t'a ɲɛ ko o kiritigɛla dɔw bɛ yen ko a maa kelen kelen ko miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ ko y'o de minɛ biriki kɛmɛ biriki kɛmɛ maa kelen miliyɔn kɛmɛ walasa ka Buakari k'a lajɛya a fɔlen filɛ kunnafoni di sɛbɛn Inter de Bamako a ye a ko ka a walawala a ko ko Buakari ye a minɛra ni ka a bila bɛrɛla a minɛli min kɛra ni k'a bila bɛrɛla ɔ ko a kumaw cayara fo ka taa fɔ a to ten wulikajɔw olu kɛra bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ i ta fɔlen kɔ waati min na ɔ fɛn min ye Buakari a bɔra a yɛrɛ da don tɛmɛnenw na mm. k'a fɔ k'ale ka kunfinya ko o de kɛra sababu ye ni ka nin lase ale ma nka o baara ta mm. kiri tigɛlen kɔ mm. nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Buakari ko a jɛlen don i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ a jɛlen don i b'a fɔ perikali a jɛlen don i b'a fɔ min yɛrɛ bɛ meleke fure la ni ka taa a da a ka da yɔrɔ laban na o ye perikali ye o o ye perikali ye tɔgɔ wɛrɛ b'a la o n'a melekera fure la tɔgɔ wɛrɛ de bɛ d'a ma tɔgɔ wɛrɛ b'a la

n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten mm. ɔ ko ja ko a kiritigɛlaw mm. ka kɛ ni Inter de Bamako ka kuma ye mm. ɔ ko a kunna a kiritigɛla dɔw ko miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ ko u ye o de minɛ ko o bila u jufa la mm-hmm. ɔ jagine ni ka sɔrɔ k'a fɔ ko buwakari jɛlen don ni nɔnɔkɛnɛ ye buwakari ka a jɛlen don ni pɛrikali ye mm-hmm. buwakari eh, ko nɔgɔ t'a a fan si la mm-hmm. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko kɛra ten kiri kɔni eh, a nana kurakuraya hmm. sabula cour suprême y'a yira k'a fɔ ko kiri in ko a tigɛ cogo ma ɲa hmm, hmm. kunnafonidi sɛbɛn a ye hakili jagabɔ kɛ a ko ko fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ min ye kiri ɲɛmaaba ye an ka jamana kɔnɔ k'a ka kan ka wulikajɔ kɛ ka kongo o jamana faama k'o ladege n'a bɛ fɔ a ma ko Etienne Tshisekedi Etienne Tshisekedi ko ni Etienne Tshisekedi ka kow lajɛ ko a kɛra sababu ye ka kiritigɛla kɛmɛ fila ani bi duuru ko olu gɛn ka bɔ kiritigɛ la k'a sababu kɛ u ye yuruguyurugu walew kɛ u ma da o misali dɔrɔn ma u taara tunisikaw olu fɛ yen tunisi ɔ ko fɛn min ye u ka jamana faama ye ko a dimina kiritigɛlaw kɔrɔ k'a fɔ ko yuruguyurugu caman yera u fan fɛ conseil supérieur de la magistrature k'a sera ka dimi ten ko o ci ko o ci ko an ka jamana ɲɛma a bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko ni nin ko in kɔni sɛgɛsɛgɛra ko k'a kɛ sɛbɛ ye aa ko nin kiritigɛla ninnu ka kan k'u gɛn k'u bɔ kiritigɛ la ka tila k'u minɛ k'u bila kiri ka bolo kan jaginɛ k'u kiri ka tila k'u kiti k'u kiri ka tila k'u kiti aw t'o kɔrɔ dɔn ayi
k'u kiri ka tila k'u kiti
kunnafoni di sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko le témoin a da sera an ka cɛkɔrɔbaw ka kow ma bi dɛ Mohamed Ali Bacili Baco n'a bɔra a bɛ mura la a nana a bɔra imura la a nana Bacili ko Bacili est-il poursuivable pour incitation à l'injure ko Bacili ko ka taa n'a ye kiri bunakun kan ko sabula k'a bɛ ka maaw bila nɛni na nɛni Kunnafoni di sɛbɛn le témoin an ka a fɔ o fɔcogo la ale de y'a fɔ cɛkɔrɔba kana n'a fɔ ko ne yɛrɛ ka kuma don ne ka kuma tɛ dɛ le témoin ale de y'a fɔ Baco mon père le témoin ale de ka kuma don hɔn le témoin ko Baco ko kabini a bɔra imura la jaginɛ ko a kumara a ye kuma ta k'a ko ko eh, an ka premier ministre ye mm. n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga awɔ ɔ k'o ko ko an bɛ bɔ CEDEAO la mm-hmm. ko kɔrɔlen mm. ko ni o fɔra mm. ni maa o maa y'o fɔ ko o bɛ nɛni mm-hmm. ɔ ko dɔgɔtɔrɔ dun filɛ nin ye ka nin fɔ premier ministre ko munna ko a fɔli yɛrɛ cɛ ka jugu ko n'i y'o kan mɛn k'an tɛ bɔ CEDEAO la ɔhɔn k'i bɛ nɛni k'i bɛ nɛni ɔ ko Choguel kelen filɛ nin ye k'a fɔ nin k'an tɛ bɔ CEDEAO la k'an tɛ bɔ CEDEAO la mm-hmm. ko munna k'o tɛ nɛni nin ma juguya dɛ ani nin ye cɛkɔrɔba kɛlɛ ye ayi jefere kun ka dɔgɔ subahana buru fɛ an t'an da bɔ nin na nin ye cɛkɔrɔba kɛlɛ ye dɛ
e jari o jaginɛ jefere de o kun ka dɔgɔ subahana buru fɛ an k'an da bɔ nin na dɛ nin ye cɛkɔrɔba kɛlɛ ye kunnafoni di sɛbɛn kɔni ye a ɲininkali kɛ ɔ ko munna ko a tɛ nɛni ala k'an kunna diya ala k'an kunna diya
an bɛ taa ɲɛfɛ madame IBK fortement pressentie au gabon première dame kɔrɔ ba ami jaginɛ ko eh, gabon hmm. ko a bɛ sɔn ka taa o kɛ a sigiyɔrɔ ye an bɛ don min na i ko bi hmm. o ko filiya kɔni o ma ban fɔlɔ hmm, ko nka ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko ba ami o ka sigiyɔrɔ k'o bɛ sɔn ka bɛn gabon ma sabula a kɔni bɛ fasoba maliba kɔnɔnala yan a denw ani olu tɛ ka ɲɔgɔn ye a furukɛ n' o ye laji burama ye ale ni gabɔn jamana tun ka di fo ka taa fɔ a to ten janko maa minnu bɛ fanga la bi a cɛ ani olu ka di fo ka taa fɔ a to ten ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mali sigi o kɛlen don sababu ye ni ka ani a denw k' u mabɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko gabɔn kɔni o negeba de b'a la fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ ka sigi sen kan a fɛ mm. cogoya min na a bɛ se ka t'i sigi gabɔn mm-hmm. karimu buba mm. ɔ ani u musow mm. fo ka taa se u denw ma ɔ ba ami walasa a n'a a mɔdenw olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na a buramuso o ka to tobi ka kini tobi ni ka di a ma ɔ ko o baaraw olu de bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko ala a tɛna mɛn a bɛna jɛ jamana in kɔ ɔ ni ka taa i sigi gabɔnkaw olu fɛ yen kunnafonidi sɛbɛn le témoin

ala m'a latigɛ abada a bɛ minnu da ko victoire min bɛ sɔrɔ lakana sira fɛ ko danfara bɛ o ni politiki sira cɛ n'o tɛ n'an ni olu ɲɛ kɛra naani ye don o don a kuma tɛ fɔ o kɔfɛ
masi mɔgɔ de bɛ sɔrɔ min bɛna a fɔ e ɲɛna ko lakana kɛcogo ɲuman ko politiki fɛɛrɛ foyi tɛ o kɔnɔ o kɔni o tɛ ko kalama
article 53 n'i y'o ta constitution kɔnɔ o b'a fɔ ko le gouvernement conduit unhun, la politique de la nation a bɛ fɔ ten kelen wɛrɛ ko o gouvernement kelen dɛ unhun, c'est elle qui c'est le gouvernement qui dispose unhun, l'administration unhun, et la force armée unhun, article 54 b'a dafa k'a fɔ ko le gouvernement est responsable devant le l'assemblée nationale unhun, donc article 78 ni 79 bɛ o tɔ dafa unhun, mieux que tout ça unhun. masi ne ko victoire ko kuma in minnu wulila ka armée sɔmina kunun ko cɛ lakana cogoya man ɲi ni u ye fanga sɔrɔ olu sababuya la olu tɔgɔ tɛ fɔ bilen a ko filɛ dɛ je parle du M5 RFP mais a bɛ fɔ cogoya dɔ la ko la victoire a plusieurs papas mais la défaite est orpheline donc ni sunbala diyara nɛrɛbɔla tɔgɔ tɛ fɔ victoire fɛn fɛn bɛ ka sɔrɔ bi maliyɛn sɛbɛ bɛɛ niyɔrɔ de ye o victoire ye minnu bɛ k'a ɲini k'a danfara bɔ n'u n'a ɲɛ kɛra naani ye don o don a kuma a bɛ bila parce que si tɛ kuma in na olu bɛ kuma kan k'a fɔ ko an bɛ a fɔ an ka cɛkɔrɔba ye hiji la taga yɔrɔ ye ala ɲini yɔrɔ de donc sabali kuma o kan ka bɔ ala ɲinina de da donc kuma in fɔcogo a ma bɛn ne ma cogoya si la an b'i fo ala ka tile hɛrɛ d'an ma merci beaucoup an bɛ taa italikaw fɛ yen ɔridi ye a
waaleykum salaam tɔgɔ ni jamu eh, eh, ne tɔgɔ ye ibrahim tunkara n bɛ ka wele ka bɔ itali yenkaw bɛ di basi tɛ mɔgɔ si la i bɛ milan wa i bɛ rome walima i bɛ min
awɔ n bɛ milan n bɛ milan n bɛ milan awɔ kuma b'i bolo
voilà bon chaque fois an kɔni an b'aw ka émission lamɛn tabarikala émission taabolo ka ɲi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ
ee bon fɛn min ye maliko ye ee franchement vraiment an bɛ autorité minnu bɛ yen bi an b'u fo ni ala sɔnna ma
ee fɛn min ye bacili ka yɔrɔ ye bon ne kɔni fɛ mɔgɔw k'a to yen parce que ee gɛlɛya de b'a kan bon gɛlɛya dun filɛ nin ye a tɛna mɔgɔ si to i danbe la gɛlɛya gɛlɛya de b'a kan o parce que i bɛ k'a ka taa wagati n'i ye dɔ fɔ i bɛ k'a ka fanga ma u b'i wele ka dɔɔni d'i ma dibi la i n'a fɔ eh, Kassim Tapo y'a fɔ cogo min a taara miliyɔn tan minɛ M5 ka kɛlɛ kɔnɔ hali sini a ma bɔ k'o jaabi. Dalilu b'i bolo o la. Ɛ eh, Kassim a fɔ bɛ ka taa fɛ dix millions dira a ma a ma bɔ k'o jaabi dɛ. Tunkara o fana ye cɛkɔrɔba kɛlɛ ye dɛ.
voilà bon donc a dun ale ale ale mɔgɔ jaabi ka nɔgɔ ale bolo mali kɔnɔ trop donc hali kasim tapo kunu n y'a ka fɛn dɔ lajɛ a ko bacili donna magistrature kɔnɔ cogo min na ale b'a dɔn bi babu t'o kan an bɛ an bɛ i fo kosɛbɛ k'a kɛ to k'o ɲini i fɛ bi babu t'o kan an bɛ taa ɲɛfɛ 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye

n bɛ n ba bɛɛ lajɛlen fo wagati tɔ man ca awɔ an balimakɛw fo mamadu samakɛ sole samakɛ yubandaw mhm eh, ani kasara ni segu mayiga n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna
Eh, denkɛ mhm n fɔli da magara yɔrɔ dɔ la sisan mhm Eh, ko kana digi a la mhm an ye kɛlɛ daminɛ don min mhm a gazi cira ale la a cira ale la a cira bugula la mhm minnu bɛ ka ɲina an kɔ bi fɔli bɛ min f'i ye o mɔgɔw tun bɛ min kunu ɲininkali kan ka kɛ olu sen tun tɛ kɛlɛ la o ɲininkali kan ka kɛ fɔli kɛ daw la ko olu sen tun tɛ kɛlɛ la o de kosɔn olu bɛ ɲina sumaya bɛ ja bɛ ɲina yɛrɛ karida tan don an tɛ an yɛrɛ kɔ e kolonɛli duuru tɔgɔ bɛ fɔ bi anw ni sababu de ko ye ko an b'an dusu gosi n'o ye sini an bi an b'a gosi n'a ye sini surasi bɛ ye surasi ala n'a fɛ mɔgɔw tun b'a ye dɔn mɛ k'a bɛ dɔn ko jamana bɛ se ka mara ni mara cogo la tan
bɛnkɛ n'an tun ma wuli k'an ni fili dɔn ni a tun tɛ kɛ cogo si la kɛcogo tun t'a la dɔw b'o fɔ ismaɛli jira a kɛ dɔw a la hali sini ismaɛli n'i sara bi ta i bɛ don arijinɛ kɔnɔ parce que i ye fasoko kɛlɛ de kɛ donc ale b'o kunna k'u kan ne b'o la e yɛrɛ b'o la jamana yɛrɛ b'o la tabarikala den minnu tun bɛ yen nɔ ni olu ma da ni olu tun ma da kɛlɛ la hmm. olu denw n'an tɛ se ka kɛ kelen ye o an bɛɛ maliden mais olu n'an tɛ den suguya kelen ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ
sega k'a fɔ k'an bɛ bɔ CEDEAO la an tɛ bɔ CEDEAO la tiɲɛ hmm. ye ka di ala ye an ka cɛkɔrɔba hmm. ni min ko k'an tɛ bɔ a la mɔgɔ tɛ nin na dɛ a bɛ f'i ye de ko ni CEDEAO b'i balo

journaliste minnu bɛ yen nɔ. Unhun. Bɛɛ bɛ niyɔtɔya la kolokolo t'a la mɔgɔ kɔ. Dɔw ka baara bɛnnen don a ma dɛ. Dɔw ka baara bɛnnen don a ma mais e ye kuma de fɔ sɔgɔmada in na. Unhun. I n'i yɛrɛ sɔgɔla bilen quoi. Unhun. Ɛɛ ka bɔ 2000 2012 la. Unhun. Ka na bila ɲinan na. Unhun. A ma fɔ an si kɔ a bɛɛ kɛra ɲɔ an bɛɛ ɲɛna yan nɔ. A kɛra bɛɛ ɲɛna.
Adamaden bɛɛ de sugu dɔnna hali su minnu bɛ dugukolo kɔrɔ olu de sugu dɔnna minɛ. Unhun. Mais ni maliyɛn den de ko k'a hakili t'a fɛ ka kunu. Un. c'est an tɛmɛna nin taw kan ni min ko k'ale hakili bɛ sunɔgɔ la ni sa nin yɔrɔ ninnu na dɛ hmm. k'a fɔ ko journaliste burujalaka tɛ olu dɔn hmm. kana mɔgɔ mɔgɔ hakili la ko la olu tɛ olu ka dɔ kɛ sunɔgɔ la tabarikala sira bɛɛ ka a dɔnniyaw b'an bolo hmm, don natɔ la ne y'a f'i ye n bɛna kuma de a dɔnniyaw b'an bolo a mɔgɔ de bɛ CNT kɔnɔ wa a mɔgɔ de bɛ journée journée aw journalistes la. n terikɛ ne bɛnkɛ a ye ka sara de bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bɛn u ma mɔgɔ dɔ bɛ ka sara fila de ta dɔ bɛ CNT kɔnɔ CNT bɛ ka i sara mais i sara bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na di a mɔgɔw ma wa o mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mission de la a bɛ journalistes de la wa ne dun filɛ nin ye n da ye kuma kuma la bigi tu a kan aw ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen dɛ n ye n da fɔ o la a preuve dɔ de bɛ n bolo quoi

i y'a fɔ cogo min ye n hakili b'a la Asimi ye juges wele ka yɛlɛ kuluba k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya min na ko ka kɛ Ala kama an ka jamana kɔni ni gɛlɛya kɔnɔna na a y'a fɔ mais ni maaw minɛna o la et que juges tɔw k'a fɔ k'u b'u protéger n'a y'o kɛ o ye janfa don jamana na Alahu akibaru il faut que o k'a faamuya personne n'est au-dessus de la loi an bɛɛ in e sariya ka ka bonya an fama an ka sira olu ma n'i y'a ye bi n ka ko mɔgɔ bɛ siran olu ɲɛ fanga de kɛlen ka di u ma fanga de ye fanga di u ma à travers la loi n'o loi ye minɛna u la donc i n'a fɔ bɛɛ bɛ fisa n'o ye ka taa se kɔnɔ ka se kɔnɔ o k'a faamuya k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min na O ka dɛmɛ an ka jamana in bɔ gɛlɛya la. Zon o zon bɛ yen. Unhun. Justice cɛ la. Un. Tiɲɛnikɛlaw cɛ la. Un. Ka fantanw tɔɲɔ. Un. Ɛ o ka fɛn bɛɛ kɛ k'o bɔ u cɛ la pour que mɔgɔ k'u bonya. O ka ɲi dɛ. Parce que le peuple malien ne se retrouve pas dans la justice. Unhun. Le peuple n'est pas fier de de de de la justice. Unhun. Mais aujourd'hui le peuple est fier de son armée. Unhun. Gɛlɛya kɛra cogo cogo. Unhun. Donc n b'i fo k'i barika da. Tabarikala. Ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Togo. Merci président. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Ala don. Allo? Al- Alo. A ni sɔgɔma. Baba. Somɔgɔw bɛ di? Wa alhamdulilayi. Tabarikala. Tɔgɔ n'i jamu? Dris- Drissa Maïga dit Katalan don. Kuma b'i bolo Katalan.
DJ Mas. Hun?
N b'i fo kosɛbɛ ka Janginɛ Jara yɛrɛ fo kosɛbɛ ani Kebe ani kɔrɔ ɲɛma ni Imam Bugula ani Biye Sidibe ni Kasim Tarawore ani Nuhu Togo ee ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ quoi an ni faden min bɛ ɲɔgɔn n'a bɛlaw ee an bɛ se ka faransi ko de dilan wa ou bien an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko faransi yɛrɛ de ye mali jugu fɔlɔ ye a ko la ko dilan foyi t'a ni faransi cɛ mali hadamaden yɛrɛ kan k'a dɔn i ye i yɛrɛ hakili tɛ fɛn min na walayi faransi bɛ s'a ma janko i hakili bɛ fɛn min a ko filɛ dɛ mɔgɔ min ninnu tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko o b'i to yen mais o t'an to yen mais ala fana t'u to yen an fana t'u to yen I y'a ye sa. walayi an t'u to yen et puis o maa o maa bi n'a bɛlɛ kumara mali la wa ou bien faransi ou bien faransi ko ko da kɛ ni duguri la walayi ala ɲɛ b'u bɛɛ la tabarikala an ti maa si ka n'a bɛlɛ

Allô El Commandante.
Oh, le bulldozer du micro.
Maréchal. Wagati sera. Mm -hmm. N b'i fo ka n dɔgɔnin mandi fo. A tulo b'i la.
Voilà ko kalifa b'a nɔ la Umar Cɛfin. Tabarikala. Héritier de bamanan.
Tabarikala. An ta kun mɔgɔ ɲuman Konate. Mm -hmm. Ne yɛrɛ k'a fɔ o ye. Auditeur cɛ n'a muso ani dakawulitiri bien sûr n bɛ bɛɛ fo. Ni Ala sɔnna. Wagati b'an kɔ la.
Tabarikala.
Ɛɛ kuma caman tɛ ne bɛ n bɛ kuma saba dɔrɔn de f'i ye. Mm -hmm. hmm? a bɛ mɛn ka to ka fɔ mhm. mais a tɛ mɛn ka to ka kɛ mhm. i ɲɛji fɛn fɛn kasitɔ ye ala ko la hmm? o ɲɛ tɛ jeni sini lahara ni nin mana ni ala y'i ban ka ni nin sɔn don o don hmm? sisan b'a sɔrɔ o bɛ dugu jukɔrɔ Mas ala ka tile hayira la là, là. An b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye alo Ala sɔgɔma ɛɛ Samake walayi ma cɛ ni maa bɛ diya kuma ye ɔn walayi kuma b'i bolo bɛ n bɛ sɔn ka sun tigɛ tama ni dusu kasi ye ye ɛɛ n bɛ min fɔ an fa ye ɔhɔn bacili ɔhɔn misiyɔn tɛ fɔ a fa a b'a bɛɛ lamɛn A b'a lamɛn a b'a mɛn. N'a b'a fɔ an denmisɛnninw ka Choguel neni. Unhun. An t'a neni dɛ n'a ni min ka d'a ye comme ale an y'a fɔ dɔw y'a fɔ olu min na u ma bɛn ale ma. Unhun. Ale yɛrɛ ka Choguel neni kelen da t'ale kun wa? Unhun. Da t'a kun ka Choguel neni wa? Unhun. A k'a neni. Unhun. Ne bolo jamana in cilen filɛ Mas ni sunkalo tɛmɛna dɔ bɛ sɔn k'i ka nationalité falen Mali in kɔnɔ yan. Ee! Parce que Mas e jɔ ye Mas jamana in cilen filɛ dɔrɔn a tɛmɛna kulonkɛ kuma kan. an se ka kɛlɛ kɛ ka tile kɔrɔ ka jamana ta ka minnu sigi ko dɔw ka wuli tile ka belebele fo ka nasɔngɔ ɲini kɛ k'u ci an tɛ bɛn n'a ye an b'i fo voilà merci allo nba burama fofana
awɔ hmm. an bɛ min fɔ an ka jamana in mɔgɔ minnu ko ta ka bɔ

ok ni ala sɔnna ma an b'i fo kosɛbɛ i fofana 20 20 18 65 an ka maa kelen ta ka sɔrɔ ka jɛmukan nin ka a kuncɛ o la don alo an ce tɔgɔ ni jamu dakurunya kelen b'e bolo
aa nka burkinakaw ka ko in a ma ne kunkolo minɛ dɛ a m'i kun minɛ a ma n kun minɛ tabarikala miirila kuma in na ka miiri a la cogo o cogo n ma faamuya sɔrɔ a la u ka sɔrɔdasiw nali min kɛra ko an ka jɛ ka baara kɛ voilà ala ka nana bɛɛ hakili ye a fɔ ko in filɛ ɲɛma jɔ dɛ fana précipité dɛ ni ala sɔnna ma o bɛ diɲɛnatigɛ kow don ni ala sɔnna a hadamaden a b'i lasɔrɔ maa wɛrɛ fɛ dɛ ayiwa ala ka jamana ɲɛma jɔ amina rabi ala ka hɛrɛ caya amina rabi ala hɛrɛ caya ala ka amina amina amina ala ko k'ala kɛra kɔrɔ ami dɔn bɛ ala ma wasalimu jagina k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ye u jɔlen ka to Awɔ. janko an bɛ seli ɲɛkɔrɔla in na Mm. ɔ bamanciw eh, u b'u sɔn kosɛbɛ nin waati ninnu na ɔ sabula a bɛ f'u ye Mhm. ɔ, u ka karamɔgɔw fɛ k'a fɔ ko jagina ko nin waati yɛrɛ de ye kɛlɛ yɛrɛ waati ye o caman dun bɛ yen kungolo man ɲi ɔ hakilina min b'u la a hakilina a cɛ ka jugu fo a t'a fɔ a to ten a t'i don arijinɛ kɔnɔ a t'i don fan si fɛ ɔ nka karamɔgɔw u ka karamɔgɔw kɛlen don k'o de don u kun na o de kama sa a bɛɛ lajɛlen b'a a ɲini ka tiɲɛniw kɛ nin waati in na ɔ sabula karamɔgɔw dɔw kɛlen don k'a f'u ye yan ko n'i sara nin waati in na ko alijinɛ ye i ta ye ka sɔrɔ i ta yɔrɔ dɔnnen don a ma fɔ maa si ye diinɛ sira fɛ i ka nin kɛ maaw la o de kama an ka wolomasiri tabaw u jɔlen ka to nin waati laban ninnu na janko sunkalo tile tan laban ninnu kɔnɔ jagina an ka nin f'u ye sanga ni waati u y'a baara daminɛ u y'a baara daminɛ surɔ u ye fan bɛɛ kɛ ɔ carrefour caman bɛ yen wala jaw bɛ yen k'a fɔ wolomasiri tabaw jɔlen bɛ carrefour caman na a banna k'a ɲini maaw fana fɛ k'u bila u ka bolo kan a banna n'u ko k'u b'i fouiller i jɔ u k'i fouiller i jɔ i ka fouiller ni ko t'i kɔnɔ a banna i jɔ i ka fouiller a banna maaw jɔlen ka to eh, lakɔlɔsili ka kɛ ka ɲɛmajɔ kɛ cogoya min na bamanciw an bɛ se k'u kɛlɛ n'ala sɔnna kebe kuma kuncɛ Mhm, ka bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ cogoya min na eh, fɛn min ye mesure min tara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka don o mesure ninnu da fɛ bawo a bɛ don an bɛɛ lajɛlen ka lakana ko de kɔnɔna ni ala sɔnna a ma jaginɛ 14 heures an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna o tɛ ka bɛɛ fo kibaruya minnu mana sɔrɔ tile kɔnɔ k'o di maaw ma laadiriya kɔnɔ mulayi an ma n'a ka foli bi yan ka bɛɛ fo merci